masiku apitawa asayansi anatifotokozera kunena kuti mwambamu mukuyenda chimwala chachikulu saizi ya ndege chikuthamanga liwiro 60,000 km per hour 8 julayi lero mwala umenewu uyandikira kwambiri dziko lapansi akuti sizigundana komabe tiona zizindikiro mwachitsanzo zidutswa za mwala umenewu zikhala zikugwera pansi pano dzulo ku Turkey anthu aona zinthu zachilendo zikugwa m'malere kukanakhala ku malawi kuno ena akanatiuza kuti aona ndege ya fiti koma dziwani kuti zimenezi ndi zidutswa za miyala kuchokera kumwamba tsopano tibwere topiki yathu yachiwiri masiku apitawa ndimafotokoza kuti ndege ya chilima inagwetsedwa atachita kuitchera mwadala ena akutsutsa nkumatiuza kuti iyayi ndege singatcheredwe akuluakulu chiyambire maulendo a ndege pa dziko lapansi kwachitika ngozi zosiyanasiyana 86 mwa izo nzochita kutcheredwa achiwembu anayika mabomba ndi zinthu zina kuti ndegezo zigwe mwachitsanzo 21 December 1988 ndege imachokera ku Germany kulendo wa ku America. Pamene imadutsa ku Scotland inagwera mu mzinda wa Lockerbie. Anthu onse amene anakwera 259 anafa komanso ena amene ndege inaphinja pansipo okwana 11 anamwalira. Kafukufuku anapeza kuti Muammar Gaddafi wa ku Libya ndi amene anatumiza zigawenga nkukatchera bomba mu ndege muja. Bomba limeneli linali lodabwitsa, anali maplastiki anayikidwa mu cassette player nkubisidwa mu sutikesi. Sutikesiyo inakwezedwa mu ndege ndi kukaphulika mkati mwa njira. Tikukumbukira 2003 Muammar Gaddafi anavomereza kunena kuti zimenezi ndi zoona. mpaka anapepesa mabanja oferedwa 1972 ndege inagwa ku vietnam ndi kupha anthu 81 bomba limeneli linatchedwa m'mafuta odzola munthu wina wake anatchera bomba m'mafuta odzola mafuta odzolawo ndi kuwatumiza mu ndege ngati kago ali mkati mwa njira inaphulika ndi kupha anthu onse 81 2004 anthu 90 anaphedwa ku Russia ndege yawo itasowa pa radar. Kafukufuku anaonetsa kuti inachita kugwetsedwa ndi zigawenga za Chechnya. Amalawi tikuyenera kudziwa sizingatheke chifunga kusowetsa ndege pa radar. tikudziwa kuti zifunga zikhoza kugwetsa ndege koma sizingatheke kusowetsa pa radar ndege ya chilima inasowa pa radar akutiuza kuti yayi kuna chifunga chifunga is fine ndi chifukwa chani inasowa pa radar ndege zambiri zimene zinasowa mu njira imeneyi pa dziko lapansi zinapha anthu ndipo kafukufuku amaonetsa kuti zinachita kugwetsedwa purezidenti wa ku panama ndinafotokozapo nkhani imeneyi ndege yake inasowa pa radar anapeza kuti iyeyo ndi mabodigadi ake aphedwa anthu 81 ku russia anaphedwanso ndege yawo itasowa pa radar saulos chilima wa ku malawi anaphedwa ku chikangawa ndege yake itasowa pa radar 29 novemba 1987 ndege imachokera ku iraki ulendo wa ku south korea ali mkati mwa njira inagwa ndi kupha anthu onse 125 kafukufuku anapeza kuti inachita kutcheredwa m'botolo la madzi munayikidwa bomba ndi kubisidwa mchikwama msilikali wa north korea anamangidwa pa airport mdziko la bahrain Atamufunsa anaulula zonse mmene zinakhalira. Anachita kutumidwa ndi atsogoleri a dziko lake kuti agwetse ndegeyo pogwiritsa ntchito botolo la madzi. Botolo limeneli sinali lawamba, linali botolo la madzi koma madziwo linali bomba. 9 Juni, Donia inanyamula maliro a Kasambara kuchoka ku Blantyre. inagona ku mzuzu usiku wonse ndi nthawi yake imeneyi zigawenga za mcp zinapita mkutchera ngozi mu ndegemo mmamawa inanyamuka kukatenga vice president ku lilongwe that was 10 june 2024 pobwerera anayigwetsera mu chikangawa pogwiritsa ntchito matchera amenewa asatinamize kuti inali ngozi chifukwa ngozi simakhala yotere ndege imeneyi inagwa pafupi kwambiri ndi midzi koma anthu sanamve saundi inuyo mufunse anthu amene anayandikira ma airport ndege ikamanyamuka imamveka kutali kwambiri ikamanyamuka ku chileka airport anthu a ku chirimba amamva ikamanyamuka pa kamuzu international airport ngakhale mbali ya lumbadzi anthu amamva koma ndege ya chilima inagwa pafupi kwambiri ndi midzi koma anthu sanamve saundi funso limene ndimakhala ndikufunsa daily kuwafunsa a Kunkuyu mkulu wa nkhondo komanso mkulu wa polisi zikhale ng'oma kuphatikiza president ndimafunsa kunena kuti ayuda amazapanga chani ku malawi we have to know as citizen dziko ili ndi lathu tili ndi ufulu asilikali anabwera within a week ndege inagwa chimene chinagwetsa ndege ya chilima achakwera anachitenga ku israeli ngati akutsutsa let them come out and explain ayuda amadzapanga chani ku malawi akutiuza kuti tikhale chete tisalankhule chilichonse chifukwa tibweretsa chisokonezo ndiye timafunsa kuti kodi amene wapha munthu ndi amene akungolankhula kufuna chilungamo wosokoneza ndi uti chifukwa chilima anali ndi mafollowers and mafollowers ake akulira inuyo mukulankhula mukudya masupageti mukunjoya pamene chilima ali pansi pa nthaka sakudya chilichonse masapota akulira agwira njakata ndiye mukubwera kumatopseza kuti ayi musalankhule chilichonse chikhalecho ife chilichonse chimene chinachitika tikuchidziwa ndege inagwa 10 koloko ya mamawa itagwa a president akhala chete president ameneyutu anadziwa kalekale kuti ndege ya chilima yagwa kumamapha nthawi we have to tikuyenera tinene apa very clear mosabisa achakwera anadziwa kuti ndege yagwa 10 koloko ya mamawa koma osachita chilichonse lero akutiuza kuti amakonda chilima for the why mamukonda motani chilima inuyo chifukwa munthu akanakhala mwana wanu niki pano ali ku dubai akagula mapulinta opangira print ma passport ndiye tingoyerekeza kuti ndege ija yagwa mukhoza kutulutsatu asilikali inuyo ambiri mbiri kupita kuti mwana wanu apulumuke koma chilima mwana wa eniake teni koloko ya mamawa ndege yagwa inu phee ku state house mawa mpaka 14 hours ndikumabwera 11 koloko usiku kumatiuza kuti ayi ndegeyo yagwa muna anthu 10 kenaka mawa ache mukubwera mukuti ayi ndegeyo anthu onse afamo muna anthu 9 timve ziti president osadziwa information yeniyeni president woti chilichonse chikachitika mdziko sakudziwa chimene chikuchitika taonani posachedwa pompa Apolisi anagundika kumanga anthu, kutenga 300 million kukamusaka Bakili Muluzi TV ndi Limpopo FM, ku, kumanga Bon Kalindo 16 times, kumanga Kamlepo Kalua, kumanga Norman Chisale. Norman Chisale anamangidwa go and back, go and back many many times, ngakhale munthu ali olakwa. Kodi ungangoti kumanga lero kumutulutsa kumangaso? Is that fair? lero ndizomvetsa chisoni a president abwera poyera ndikumanena kuti ayi zonsezitu ine sindikuzidziwa kuti anthu akumangidwa iwe ndi president ndiwe zikhale ng'oma tiziyendera mamawa zikhale ng'oma dziko muno kama jekete kama jekete akumanga anthu dziko muno iwe president sukudziwa wabwera poyera dzana ndikufotokoza kuti inetu zonsezi sindikuzidziwa uchoke pampando you are useless chifukwa anthu asazuzike just imagine munthu kummanga kuchoka ku blantyre ndikumpisa ku lilongwe kodi ku blantyre kulibera prison mukumanga munthu mbusa mbusa wa livingstonia synod amene akuchita sapoti iwe chakwera kuti ukhale president lero ukumanga kuchoka ku mzuzu kodi ku mzuzu kulibera prison mukumpisa ku lilongwe kuti mukamzuze mukam- mukamudyese poison whats that zonse zimene ndikufotokoza pano ndalama mabiliyoni mabiliyoni akubedwa zikungoonesa kunena kuti president uyu sakudziwa chimene akuchita ndi president wausiru akuyenera achoke mapisto 400 alowa mdziko muno kuchoka ku israeli iyeyo chakwera kudziwa koma public akubwera kumatiuza kuti ayi sindikudziwa chilichonse okay its obvious kunena kuti ngakhale kafukufuku wa ndege uyuyu akukunamiza anthu amenewo ndege inachita kugwesedwa koma kafukufuku amene atuluke ndi wabodza chifukwa kuyambira 2020 chilichonse chimene akunena chakwera nchosamveka ndikupase chisanzo nkhani ya sattar anabwera kutiuza yekha kunena kuti anthu okwana 87 akuluakulu a boma akukhuzidwa ndi kuba kwa ndalama 2 years later anabwera kutiuza kuti ayi america inapereka sanctions kwa anthu angapo amene amakhuzidwa anatiuza kuti ayi ifetu zimenezi sitikuzidziwa kusonyeza kuti anthuwa amayikira kumbuyo 2 eisenhower mkaka ataba mmalo moti ammange anangomuchosa unduna kezzie msukwa sanamangidwe mwana wa chakwera wawina makontrakt paliponse mboma limeneli kuchipatala akugawa mankhwala pasipoti akupulinta ndi iyeyo ngakhale kwale wa misewu akupereka ndi nick chakwera